Assalamualaikum. Aw dɛmɛ na balimakɛ de don Mali kura chaîne toujours aw bɛɛ lajɛlen folen don foli ni tanu ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ an ka formation Windows 10 de kɔnɔna na toujours formation min kɔnɔna na an b'a sigi sen mugan ani filanan de la an bɛna ye eh, cogo min na an bɛ se ka eh, dossier minnu bɛ daminɛ ni point an ka système kɔnɔna na an bɛ se k'olu dogo cogo min ani dossier minnu bɛ daminɛ ni point olu ye fɛn sugu jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn donc en plus u bɛ mun na an ka ordinateur kɔnɔna na donc sisan aw bɛ ɲɛ b'a la n ye n ka explorateur de fichier dayɛlɛ si vous voulez an bɛ se ka segin ka a dayɛlɛ donc an bɛ n ka explorateur de fichier kɔnɔna na n nana eh, Ce PC kɔnɔna na disque local c utilisateur donc n bɛna taa n ka dossier personnel de kɔnɔna na ne ka utilisateur ye admin donc n'i y'a jateminɛ fɛn dossier caman bɛ yen a bɛ daminɛ ni point mun na nin dossier ninnu bɛ daminɛ ni point nin dossier ninnu ne m'u bila yan c'est à dire n ye application dɔw de installer o application ninnu de nana nin dossier ninnu bila yan i b'a par exemple sisan atom sisan o ye éditeur de texte application dɔ de don ale de nana nin dossier in créer Don ko a bɛ a ka kɔnfikurasiw de bila a kɔnɔna na a bɛ fsɔn cogo min o la ɲɔgɔn dɔn ko vituwalisi a bɛɛ bɛ o cogoya de la dɔnku sisan mun u bɛ p kɛ a daminɛ na p in kɔrɔ tɛ dɔw wɛrɛ sita

a dogolen de don a tɛ ye mais windows kɔnɔna na a tɛ fonctionner ten mais comme minnu bɛ application ninnu développer u degelen bɛ nin kɛcogo de la donc toujours hali windows hali n'u ye application min kɛ windows la souvent u bɛ nin fɛn nin to a la donc i ka u ka dossier de config u ka application dossier de configuration u bɛ point kɛ a a daminɛ na hali n'a sɔrɔ a tɛ dogo o t'a dogo windows kɔnɔna na donc an ka baara ye min ye bi an bɛ fɛ ka nin dossier ninnu dogo parce que an mago t'u la an tɛna s'u ma donc o système application ninnu yɛrɛ de b'u yɛrɛ gérer olu yɛrɛ de bɛ nin dossier gérer donc an bɛ fɛ k'u dogo an ka vidéo tɛmɛnen na an y'a ye cogo min na an bɛ se ka eh, dossier dogo walima an bɛ se ka fichier dogo cogo min donc c'est très simple an ko ko nin flèche bɛ

ninnu b'a la a bɛɛ cochéra ka ban eh, par contre a ye nin bɔ a la n bɛna hop n bɛna a bɛɛ cocher siɲɛ kelen comme ça a b'i lafiya voilà donc comme tout comme tout eh, an ka vidéo tɛmɛnen na donc an b'a an bɛ se ka kɛ masquer les éléments sélectionné donc élément minnu sélectionné don an b'a fɔ k'a k'u dogo donc a b'a ɲininka comme dossier dɔ don n'a y'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka dossier in dɔrɔn de dogo bien an bɛ fɛ ka dossier n'a kɔnɔna fɛnw bɛɛ dogo donc an bɛ dossier n'a kɔnɔna fɛnw bɛɛ dogo hop voilà donc a bɛ temps dɔɔni ta parce que dossier ka ca fichier ka ca a kɔnɔna na donc a bɛna a bɛɛ dogo n'a tilala dɔrɔn i bɛna ye nin si tɛna ye n ka dossier personnel kɔnɔna na bilen donc n bɛ lafiya an bɛɛ bɛ lafiya Donc ici, a bɛ ka fichier fɛn fɛn dogo, a bɛ k'o de yira ka taa, donc ani modification minnu bɛ ka kɛ en même temps a bɛ ka yira ni opération a bɛ ka fichier minnu dogo donc a tɔ ye 30 secondes ni 30 secondes dafara ale bɛ tila quoi donc an b'a makɔnɔ dɔɔni a tɔ ye 20 secondes n'ala sɔnna ma donc yan an ɲɛ b'a la bon comme n seginna ka fɛn ninnu sélectionner donc ni fichier ninnu ma sélectionner mais o tɛ problème toujours o ye k'a yira aw la an bɛ se ka dossier ninnu dogo cogo min donc a y'a ye donc n ka dossier minnu bɛ daminɛ ni point ye a bɛɛ tagara a bɛɛ taara ka bɔ yen donc n'a ye n diya yɛrɛ n bɛ se ka ninnu ta hop hop ka tila k'olu fana dogo masquer les éléments sélectionnés ale bɛ ka mun fɔ dossier fosi tɛ yan koyi hop k'i k'o dogo voilà donc baara banna donc olu fana bɛɛ dogora donc o de kun ye bi video ka yira aw la cogo min na eh, dossier minnu bɛ daminɛ ni point minnu b'an ka dossier utilisateur kɔnɔna na donc an ka dossier personnel kɔnɔna na an bɛ se k'olu dogo bakurubaya la siɲɛ kelen cogo min pour que an kana se k'u ye wa o dossier minnu bɛ daminɛ ni point olu ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye ka yira aw la aw ka système kɔnɔna na donc k'a fɔ ko assalamu alaikum ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a kana ɲinɛ toujours a ka video a ka partager a ka cari aw sɔgɔ an ka chaîne na donc an ka chaîne YouTube bɛ yen o ye malikura sy an ka sy fɛbugu fana bɛ yen an ka basifɛbugu malikura fana bɛ yen a bɛ se ka taa aw sɔrɔ o fana na dɔn ko ala sɔnna ma bin to min na basijita fana dɔ bila sen kan a bɛ se ka taa aw sogo nin bɛɛ la n'a bɛ fɛ ka ka fɔrɔmasiy su porolen fosi t'a la aw sara ko